An fáth a raibh sé anseo, ar ndóigh, bhí sé i gceannas ar na hÓglaigh sa gcuid seo den chathair, so ceann de na bunáiteanna a bhí aige, Muilte Uí Bheoláin, bhí cuid bheag de na daoine a bhí aige ar an taobh seo den canáil agus, ar ndóigh, bhí na daoine ag Droichead Shráid an Mhóta chomh maith, an áit a raibh an cogadh cáiliúil agus, ar ndóigh, ar Bhóthar Northumberland. So bhí siad ar an taobh sin agus an jab a bhí le déanamh acu ná na fórsaí a bheadh ag tíocht isteach go Dún Laoghaire, Kingstown mar a bhí ann ag an am, a stopadh ag dul isteach sa gcathair, moill a choinneáil orthu. Agus sin an fáth ar úsáid siad an canáil agus bhí go leor réamhobair déanta aige leis an áit ar fad a chosaint. An rud a tharla ag deireadh an Éirí Amach, ní raibh siadsan buailte ná baol orthu Agus bhíodar fós go hiomlán i gceannas ar an gceantar a bhí acu seachas an droichead ag Sráid a' Mhóta. Agus an rud a tharla ná gur tháinig Elizabeth O'Farrell agus dúirt sí go raibh an rud thart. Níor chreid sé í sa gcéad uair agus dúirt sé léi goil agus ordú a fháil ó McDonagh. Ach faoin am gur tháinig sí ar ais bhí an t-ordú, nó thuig de Valera go raibh an tÉirí Amach thart. Chuir sé McKay, a bhí gofa aige, is cadet de chuid na Sasanach a bhí gofa acu, ar thóir oifigeach agus cuireadh scéala ag an oifigeach a rá go mbeadh De Valera ag Sir Patrick Dun's Hospital agus tháinig Captain Hitzen mar a tharla go dtí an áit sin agus ghlac sé le géilleadh De Valera agus tá cur síos iontach ag Hitzen

and unafraid. Deireann sé faoi na hÓglaigh go raibh, go bhraith sé go raibh áthas orthu go raibh an rud thart agus nach raibh i gcuid mhaith acu ach buachaillí. I bhfianaise de Valera, ar ndóigh, cuireann sé, déanann sé cur síos ar fáil réidh le na hairm agus ansin gafáladh iad agus tugadh síos Northumberland Road agus tugadh amach anseo iad, áit a raibh bunáit bunaithe ag na Sasanaigh. Coinníodh de Valera sa teach áirid seo, san áras áirid seo, agus coinníodh na hÓglaigh san RDS agus sin mar a bhí sé go ceann cúpla lá. Faoin am gur tugadh De Valera go Richmond bhí cur i gcoinne láidir, lámhachadh na gcinnirí agus is dóigh go bhféadfá a rá an mhoill a bhí air anseo. sin a shábháil é. Tá sé cinnte dearfa go ndearna mo sheanmháthair achainí ar a shon ag Consalacht Mheiriceá mar gur rugadh i Meiriceá é. Ach is léir ó pháipéirí Shasana agus ó gach rud nach in a d'imir an tionchar. Séard a d'imir an tionchar ná go raibh moill mhór ar an triail agus nuair a tharraing sin an líne bhí an t-ádh air go raibh sé ar an gcéad ainm faoin líne. Níor cuireadh Tomás Ághas ach oiread, a bhí ina cheannfort, chun báis. So, bhuel, an rud a tharla, i 1938 tháinig an tír seo agus Rialtas na Breataine ar chomhréiteach maidir leis na calafoirt agus le deireadh a chur leis an gcogadh eacnamaíochta, agus ar ndóigh bhí sé ar fud na bpáipéar chuile áit anseo agus thall, agus scrígh Captain Hitzen ag Neville Chamberlain, a bhí mar Phríomh-Aire ar Shasana ag an am, agus thairg sé na gloineacha, na field glasses mar a thabharfá orthu, thairg sé iad a thabhairt ar ais agus chuir sé ag Neville Chamberlain iad agus tugadh go de Valera agus tá nóta deas uaidh de Valera ag rá go raibh míle míle maith agat as ucht na gloineacha a chur ar ais a'm agus tá an-áthas orm go bhfuil tú fós beo agus gur tháinig tú slán fríd an gCéad Chogadh Domhanda. Níor tharla mórán ar an taobh seo den scéal go dtí na ceathrachaidí, agus i 1948 scríobh an Tríú Cathlán anseo agus d'iarr siad ar Hitzen teacht ag an gceiliúradh bliantúil a bhíodh acu. Agus tháinig sé ag an dinnéar agus labhair sé ag an dinnéar agus tá comhfhreagras an-spéisiúil ann mar fear ciúin a bhí i Hitzen Ní raibh sé san airm ag an am sin agus dúirt sé nach raibh aon taithí aige bheith ag caint ag ócáidí móra agus go bhféadfaidís labhairt agus, mar a deir sé féin, na 'fiery speeches' a bheith acu roimh ré. Ach scríobh siadsan ar ais ag a rá go mba chuma leofa an raibh sé go maith nó go dona ag caint, gur eisean a bhí mar aoi speisialta acu agus thug siad cuireadh dhó féin, dhá bhean agus dhá iníon teacht. ag an oíche, agus tá peictiúirí ann den oíche, agus bhronn sé ar ais an bhratach a bhí ag na hÓglaigh nuair a ghéill siad, bhronn sé ar ais ar m'uncail, mar tharla go raibh mo shean-athair i Meiriceá ag an am, bhronn sé ar ais é orthu ag an am sin. Agus lean an comhfhreagras trí na caogaidí is na seascaidí, tháinig sé ar ais i seasca sé le haghaidh an ceiliúradh, Agus bhí sé i láthair agus arís tá peictiúirí breátha agus an-spéisiúil den ócáid sin, peictiúr amháin den bheirt acu ag ól gloine rud eicínt, níl 'fhios a'm céard atá sna gloiní. Tá peictiúr eile go, de Valera ag 'speáint na boinn a bhí aige i ngeall ar an Éirí Amach agus Cogadh na Saoirse, a' 'speáint go Captain Hitzen, fear a thuigfeadh a leithéide mar bhí sé san airm. Agus is léir go raibh an-an-mheas ag Captain Hitzen. Anois tá cúig imleabhar scrapbooks, leabharthaí a choinnigh sé, go ghearrthacha nuachtáin, go leitreachaí, chuile shórt, cártaí Nollag a chuireadh de Valera aige, éadálacha, ach tá go leor leor comhfhreagras ann, comhfhreagras lámhscríofa agus clóscríofa. Thug sé fianaise don Bhiúró Stair Mhíleata anseo in Éirinn agus hiarradh air é, agus rinne sé agallamh le Radio Éireann agus caithfidh go bhfuil an t-agallamh sin áit eicínt, agus. rud beag spéisiúil, i 1962, a craoladh an t-agallamh arís, chuala de Valera é agus scrígh sé ag Hitzen agus thug sé cuireadh dhó go dtí Áras an Uachtaráin. Blianta ina dhiaidh sin, bhí iníon Hitzen ag obair i mBleá Cliath, san Ambasáid, chuaigh sí suas ag an Áras, níor scaoileadh isteach í mar ní raibh a fhios ag de Valera go raibh sí ann, agus níor thuig fear an gheata cé hí féin. Fuair de Valera amach faoi agus nuair a bhí sé ag scríobh ar ais ag glacadh buíochas leis an gcárta Nollag, dúirt Marie O'Kelly, ar son mo shean-athair, Abair le d'iníon teagmháil a dhéanamh agus socrófar coinne a fheileas di siúd agus fuair mé gearrtha nuachta a spáineann go ndeachaigh sí agus go ndeachaigh sise go Áras an Uachtaráin. B'fhéidir an scéal is fearr ar fad tharla sé i seasca seacht. Nuair a scrí An Cathlán, an Tríú Cathlán, ag Captain Hitzen is deireann siad, Beidh an-áthas, beidh an-ionadh ort an leitir seo a fháil agus ná ceap, ná ceap go bhfuil muid ag iarraidh ort do dhílse go Shasana a ghéilleadh agus do dhílseacht a athrú go Phoblacht na hÉireann agus tá comhartha ina dhiaidh sin agus ansin míníonn siad go bhfuileadar ag déanamh ball onórach go Captain Hitzen gon tríú cathlán sean IRA agus is léir go raibh an-an-mheas aige ar seo agus é coinnithe istigh sna leabhair aige. Ach caithfidh muid a thuiscint i gcás 1916 agus an chuid is mó de na saighdiúirí, bhí siadsan ag súil dul go dtí an Fhrainc is ar ndóigh bheadh sé i bhfad níos contúirtí ag dul go dtí an Fhrainc agus mar sin ghlac siad leis seo. mar ghnáth cogadh, agus troideadh é ar línte gnáth cogadh, agus ó thaobh na saighdiúirí dhe, ní raibh sé difriúil ó áit ar bith eile, bhí jab le déanamh acu, ach deireann sé sa bhfianaise a scrígh sé maidir le 1916, faoin ngéilleadh, deireann sé, 'there was no bitterness on either side'. so ba léir go raibh sé sin ann. Agus ansin déanann sé tagairt don chomhrá a bhí aige le de Valera faoi cén fáth nach raibh siad ag troid leofa siúd in aghaidh na Gearmánaigh agus gur mhínigh de Valera go raibh siad ag troid don rud a chreid siad ann. Agus tá fianaise eile ón maorsháirsint a bhí ann, scríobh seisean i 1936 agus 38 ag mo shean-athair, 36 ag déanamh comhbhrón leis ar bhás m'uncail, agus 38 ag déanamh comhghairdeachas leis agus deireann sé sa leitir rud thar a bheith spéisiúil, deireann sé you have now achieved everything you spoke about on the march from Boland's Mills so is léir nuair a tháinig siad anonn anonn orthu bheith in Éirinn gan mórán tuiscint acu ar an tír seo agus gur tír faoi leith muid nuair a míníodh an scéal dhóibh is léir gur thuig siad. agus go raibh siad báúil ó an-luath leis an gcás agus an maorsháirsint a scríobhadh de Valera sna tríochaidí, deireann sé sna leitreacha go gcuirfeadh sé an-olc air nuair a d'fheicfeadh sé drochthuairiscí ar de Valera, tuairiscí mífhéaráilte ar de Valera sna meáin. So, caithfidh go ndeachaigh sé go mór i gcion orthu mar dhuine. Agus níl mé ag rá sin mar gharmhac leis, ach ón bhfianaise stairiúil atá anseo, tá sé spéisiúil mar tháinig mé ar na páipéir baint aige leis an nGaeilge. Bhí De Valera in Oileán Mhanann agus nuair a bhí sé ann fuair sé amach go raibh cúpla duine fós fágtha a bhí in ann Gaeilge Oileán Mhanann a labhairt, chuir sé daoine anonn as Éirinn len iad a thaifeadadh. Agus tá na taifeadtaí seo ar an mbeagán taifeadadh atá den Mhanainnis. Tá scoil lán-Ghaelach ar lán-Ghaelach Oileán Mhanann agus níl sé mórán difriúil ó Ghaeilge na hÉireann. bunaithe san Oileán Mhanann agus tá na téipeanna seo thar a bheith luachmhar agus tábhachtach mar tá foghraíocht na teanga orthu. Agus Phil Gawne, Aire Talmhaíochta a bhí aithne aige ormsa, thug sé cuireadh dhom anonn. Nuair a chuaigh mé anonn, bhí duine ag obair aigesean a raibh aithne aige